Ndị Igbo niile ekenekwa m unu. Afa m bụ nwaada Mrs. Ifeọma Anịjikwu. Asị m nke onye chilu ya zelu. Ndị Igbo, ya dịkwalụ onye enu mma, ya dịkwalụ onye anị mma. o nwelu ife mee m ji wee pụtakwa ọzọ n'ụbọsị tata a sị m ka m bịa kwuo gbasalụ asụsụ be anyị ife na-emebizikwa anyị ama ekwekwa ka asụsụ anyị nakwa biko m na-ayọkwa onye ọbụla ayịyọ asụsụ anyị naa ọ ga-adịkwa njọ n'ọdịniru ụmụ ụmụ anyị ama amazikwa ọ fa jebe eje ka ọ fa naba ana fa ga-atọkwa na mba maka na ebe ọbụna ị gazulu igbo julu mba niine igbo bụ ozulu mba ọnụ ị gaa na mba america ndị igbo julu ebe niine ị gaa na mba uk ndị igbo julu ebe niine ị gaa na mba europe ndị igbo julu ebe niine na-amụpụsị nwa ebe niine ha nọ na mba asia ha julu ebe niile anyị bụ ozulu mba ọnụ igbo amaka igbo dị mma mana o nwelu ife na-achọ ịnanalị anyị n'iyi ya bụ ife wee bụlụ asụsụ anyị bikonụ ndị nne na nna ejikwa m chi anyị bụ chukwu anyị na-ekpelụ wee na-ayọ bikonụ ka anyị jisi n'ike na-akụziri ụmụ anyị ka e si asụ asụsụ Igbo asụsụ a dịkwa mkpa ọ dịkwa ezi mkpa ọ dịkwa ezigbo mkpa eji m chukwu ayọ unu bikonụ onye ọbụna gbatanụ gbazuonụ ka anyị niile tinye na ife ọnụ ka anyị na-asụkwa asụsụ ndị mba ọzọ ka anyị malụkwa na nke anyị dịkwa ezigbo mkpa maka mgbe anyị ga-anata ebe onye ọbụna si wee bịa mgbe anyị ga-anata ebe anyị dị iche iche ka ọ ghala ịbụ na ife mwute obi dịlụ anyị kedu ka mmadụ ga-esi mụọ nwa ọ da-akụzili nwa ya asụsụ anyị ọ da-akụzili nwa ya ihe gbasalụ ebe anyị si bịa mgbe nwa ga-etoche wee malụcha ihe ọ ga-afịakwa ya ezigbo arụ ibido ibidokwa n'isi mụwa ihe gbasara asụsụ anyị na ihe gbasara ọdịbendị anyị ihe eji malụ ndị omenaanị Igbo kedu ka i si akụziri ụmụ gị ihe gbasara asụsụ anyị ihe gbasara omenaanị anyị ị na-ewepụtakwa ị na-ewepụtakwa ezigbote oge akụziri ụmụ gị ihe gbasara asụsụ a ihe gbasara omenaanị anyị ka ndị be anyị si eme maka na omenaanị Igbo dịkwa n'ụdị n'ụdị ndị ọbụla nwerekwa omenaanị ndị be fa kedu ka i si akụziri ụmụ unu ihe gbasara ka ndị be unu si ebi ka ndị be unu si eme otu esi eme emume maka ịnụ nwaanyị na ụmụ ihe ndị ọzọcha ị na-ewepụtakwa oge akụziri ụmụ gị ife ndị a ka anyị agbalụ nkịtị na-eme ndị ọzọ anyị che na ọ nya ka dị mkpa ndị ọzọ a na-eme dịkwa mma mana asụsụ be anyị na omenaanị anyị dịkwa ezigbote mkpa ịna-akụziri ụmụ anyị ihe gbasara ndị nna nna anyị maka na ndị nke anacha mgbe anyị nọcha n'ụwa na ụmụ anyị na-eso anyị amarọ ya ọ nya bụkwa na mmiri amaa nsị na pọpọ ejee nga bikonu ana m ayọ onye ọbụla bụ nwaafọ igbo niile na igbo n'ụwa gburugburu jisinụ ike ka anyị tinye okwu ọnụ a na-ekwukwa okwu a mana onye kwuche ekwulu agafelụ onye kwuche ekwulu ọ gafelụ o nwere ihe mere eji atụnye aka n'ihe gbasara asụsụ anyị ọ bụrọ na nkịtị o nwere ihe kpatalụ onye ọbụla ji etili mkpu maka ihe gbasara asụsụ a bikonu ejikwa m chukwu ayọ unu o nwekwara ife melụ mgbe gara aga m nụrụ maka onye mụtalụ nwa o wee bụrụ ofu nwa ka ọ mụta emechaa o wee naa mba ofesi o tego aka maybe na arọ ọnụọgụ gara aga ọ amarọ m o wee mechaa o wee nụọ nwaanyị o wee bụrụ onye ọ nụrụ bụ onye amụkwara na mba ofesi ebe ha nọ ha wee mụọ nwa mụọ nwa wee mụchaa emechaa nna wee nwụọ enwerọ ike ibunata nna nwa ụnọ be anyị ka enie enie ya na mba ofesi ada ofu nwa ka ọ bụ ofu nwa nwoke ha wee biwe biwe biwe emechaa o nwelu ofu ụbọsị o wee bụrụ na nwa nke onye nwụrụ anwụ ya nwoke tochego na o nwere ebe o lute ọ bụ na o nwere ihe a na-ekwu ekwute o wee kpọọ afa be obodo ebe o si o wee sị ya ọ nna gị bụ nke dị ụtọ sị na ọ marọ emechaa onye nwa wee sị na ọ ga-abịa n'ụnọ ka ọ jụọ wee bụ na onye ọ na-ekwu bụ onye ahụ nwụrụ anwụ a na-ekwu na amaazị maka onye nwa na amaazị iko amaazị ihe gbasara onye nwa nwụrụ anwụ nna nke nna nke nwa nwụrụ anwụ o wee bụ na o lugo o lugo ihe dịka arọ iri na ise ọ nwụ amazi maka ya ebidozie na-ekwu kedu ihe a ga-eme ka a kpọnata ụmụazị a maka na be nna ya afịfịa epuchego ọ dịdị ka ụfọdụ ụmụnna na-azọzi anị ụmụazị wee nọrọ na mba ofesi wee na-agbago na-agbada ha amarọ ihe a na-akọ be nna ha a wee na-ekwu ka a malụ ka e ga-esi wee kpọnata ụmụazị sị na ha enwezikwa uchu ịnata na ha enwerọ uchu na ha enwerọ na ha na na na uche ha adịrọzi n'ihe gbasara anyị n'ihe gbasara ndị be anyị na ebe niile bụ ofu asụsụ anyị ha amarọ asụ ị sụọ ha ada anụ a na-eme a na-agbakọ na-eme emume na-agbakọ na-ekwukọrịta kedu ihe a ga-eme o wee bụrụ okwu wee bụrụ inu ụmụazị sị na ha enwezi uchu eme na mama ha na onwe ya sị na ebe niile bụ ofu o wee bụrụ na akọwa na mgbe nna dị ndụ o nwere ka o si kụzichiere ụmụ ya ihe gbasara ihe a ihe gbasara maka ụmụazị ịma asụsụ be anyị na ụmụazị ịma omenanị be anyị ọ dịkwa ezigbote mkpa maka na mgbe ọ ga-emecha asị asịkwa na asịkwa na ama asịkwa na m ma bikonụ eji m chukwu ayọ onye ọbụna ma na ọ nọ na mba ofesi na ọ nọrọ na be anyị jiri eji m chukwu ayọ onye enu eji m chukwu ayọ onye anị onye ọbụna wepụtebe oge kụzibelu ụmụ ya kụzibelu ụmụ ọ mụrụ asụsụ be anyị omenanị be anyị ọ dịkwa na ezi mkpa kụzibere ụmụ gị ihe gbasalụ kọbara ụmụ gị akụkọ ihe gbasalụ nna gị ma nna nna gị ihe merụ mgbe nwanụ kụziwelu ha gwawa ha nke dị mkpa nke dị mkpa ebe unu nwetara oke oke anị ebe unu nwetara bido na-agwanụ ha na-akọwalụnụ ha ka ha na-ama maka na ọ bụkwa mgbe ha ga-akatacha arụ mgbe ihe niile mgbe ha ga-etinyechezi uchu ha na n'ihe ọzọ dị ka dị ha mkpa ibido kụzibezikwalụ ha mgbe ha katara arụ ọ na-afịakwa ezigbo arụ ọ na-afịa ezigbo arụ ha wee ghọta ha ma aghọtakwa o wee bụrụ ihe nji wee bịa ọtụtụ okwu adịrọ n'ụka mgbede atụọla ọmalụ ọmalụ atụọla ofeke o fenye isi n'ọfịa biko nu jisie nụ ike tinye nụ uchu n'ihe a m kwu ana m ayọkwa onye gafete fụ ihe gbasalụ gbasalụ ihe onyonyo a mme biko nyere m aka gbasaa ya na ihe a dị mkpa ị bịa na comment section o nwee ka m si kwuo na m ekwuterọ biko gbazielụ m maka na o nwerọ onye na-amacha ihe niile like ya share ya ka ọ gbazuo ebe niile ka ụwa niile na-anụ ya na nke anyị na-eti mkpu o nwekwara ihe mere eji etiri mkpu ekwu maka ya ọ dịkwanụ ezi mkpa maka na igbo amaka igbo atọka igbo dị mma m wee na-ayọkwa onye ọbụla biko nu fụlịkọta nụ onwe unu n'anya ịfụnanya chịba n'etiti anyị onye onye ọbụla agbazina ibe ya saga onye ọbụla akọjazina ibe anyị ebupụtazina onwe anyị n'iru akwụkwọ ọ bụrụ ihe eji mara igbo n'anya e mgbe gara aga mgbe gboo anyị fụrụ nụ onwe anyị n'anya ịfụnanya anya biko ya chịba na ndụ anyị ya chịba n'etiti anyị ya chịba ebe niile anyị nọ fụ nụ onwe unu n'anya ka anyị welụ nụ ịfụnanya na-aga ịfụnanya ịfụnanya ọ dị ezi mkpa ị fụ nke nwanne gị na-ada emete ị pụtazina n'iru akwụkwọ na-ekwu na ọ marọ eme na o meterọ ya nee ka o si eme ka ndị igbo si agba onwe ha saga n'iru akwụkwọ ọ dị ọ dị ọ dịkwanụ ọ dịkwanụ njọ ọ dịrọ mma ọ bụrọkwa sọ anyị ka emelụ ọ bụrọkwa sọ anyị ka emelụ iru akwụkwọ a emekwalụ ya onye ọbụla nọ n'ụwa mana anyị nwa bụ ndị Igbo na-emezikwa ya ada emetechezikwa ya ọfụma biko nụ ọ gwụkwanụ ka ọ ra m n'ọnụ ya dịlị onye enu mma ya dịlị onye ana mma biko nke onye ji dị mma jidesie ya ike nke i ji na-adịrọ mma biko rapụ nke i ji chọọ nke dị mma jide ekwuchakwanụ biko ọ ga-adịkwa n'oge ọzọ ọ ka bụkwa mụnwa bụ nwaada Mrs. Ifeanyichukwu a sị m jisie nụ ike biko nu jisie nụ ike ọ ga-adịrị unu mma nke onye na-eme ya gazieli ya bụ nke dị mma ya gazieli ya arọ a ọ ga-adịlị anyị onye ọbụla mma arọ 2024 ọ ga-adịlị anyị mma anyị ga-adị ndụ lie ngọzi anyị lie ya n'uju na anyị dịlịkwa na-aga fụkwa ụmụ ụmụ anyị ọ ga-adịlị onye ọbụla na mma ekwukwa m ya otu a m kwuru ya ka ọ ga-adị jisie nụ ike ka ọ dị n'oge ọzọ